Le 20 janvier 1961, le 20 janvier 2019, quasiment 58 ans, an ka armée y'a ka yɛrɛmahɔrɔnya sɔrɔ ni mali sɔrɔdasi kɛra mali ta ye tubabuw taara an ka bi sujet bɛ boli o kan

20 janvier 1961 20 janvier 2019 i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na san bi duuru ani seegin mali armée a bɛ maliyɛnw bolo donc euh, wulada in na an bɛna na an da don o kuma na k'o ɲɛfɔ an limanaw ɲɛna donc maliyɛnw bɛɛ lajɛlen ban'u la eh, ko armée min bɛ mali kɔnɔna na armée ye min ye o bɛ fɔ k'o ye kɛlɛkɛcɛw ye kɛlɛkɛcɛw jamana lafasabagaw minnu n'olu dilanna olu kɛ maaw ye maa minnu kan ka jamana lafasa walasa juguw kana bɔ yɔrɔ wɛrɛ la ka na bin jamana kan ɔ o de bɛ wele ko armée nanzarakan na komi an ka video in kɔnɔna na an b'a fɛ ka kuma todunkan na walasa an balima lamɛnnikɛlaw ka se ka an faamuya maa n'i banna i yɛrɛ la o y'i kɛlen de ye ban yɛrɛ ye donc mali armée sigilen ka na bila ɲinan na mali armée bɛ sigi san min na o y'a sɔrɔ président min tun bɛ an kunna n'a bɛ wele ko baba modibo keyita baba modibo keyita ninnu ye mali armée sigi ni hakilina min ye u ye mali hakilina min ta ka armée constituer o tun ye de ko ka cɛw dilan cɛ minnu ni faso kanu bɛ kɛ olu la cɛ minnu n'olu b'u nin di faso kama cɛ minnu n'olu bɛ sa nka jugu kana na faso la ka na faso minɛ donc o armée de sigira baba modibo keyita fɛ a don a ye général min sigi a ka san seegin kɔnɔna na modibo ye mali mara ka bɔ 1960 la ka na 1968 la o san seegin kɔnɔna na a ye général min sigi général kelen de tun bɛ yen nɔ n'a bɛ f'o ma ko général abdoulaye sumare a général abdoulaye sumare a monument yɛrɛ filɛ nin ye pɔn sabanan min jɔlen bɛ mali la n'a pɔn bɛ bɔ musabugu ka na jelibugu sira kan ni mɔgɔ min b'a fɛ ka general general abdulayi sumare ye i bɛ se ka taga yen monument lajɛ i b'a dɔn maa min don bon general abdulayi sumare min sigira modibo keyita fɛ a wagati ani kɛlɛkɛcɛ minnu tun bɛ ɲɔgɔn bolo u tun man ca nka faso kanu min tun b'u la o de kɛra sababu ye u sera ka jamana in lakana juguw kana se jamana na wa yanni olu bɛ na fana u y'u wulikajɔ minnu kɛ walasa ka se ka jamana bɔ juguw kɔnɔ ka se ka tubabuw nanzara minnu tun bɛ an da la yan yɔrɔ la n'o tun ye faransɛw ye ka se ka olu daga gɛn ka bɔ an da la mali kɔnɔna na olu de tun ye armew ye olu de tun ye républicainw ye parce que n'i ye mali jateminɛ a bɛ fɔ mali ma ko la république du mali donc république ye fɛn min ye o ye bɛɛ jɛ de ye bɛɛ jɛ fanga o bɛɛ jɛ kɛlɛkɛcɛ minnu tun dilanna modibo keyita fɛ olu en ce moment eux ils demeuraient républicains bon ka na bɔ o wagati la ka na se sisan ma an bɛ don min na i n'a fɔ komi bi o armée min n'o o taara k'o o o o filen ci k'o filenkolo ci k'o dagakolo ci k'o o yɛlɛma k'o kɛ politisiɲɛw sago ye ka armée yɛrɛ politiser donc bi an bɛna n'an da don o kumaw la k'o ɲɛfɔ an balimaw ɲɛna nin video la d'accord merci bien an ye faamuyali caman sɔrɔ n'i yɛrɛ y'a jateminɛ kɛ k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ 1961 an ka armée bɛ kɛ mali ta mali ta ye don min na armée bɛ di a yɛrɛ ma don min na k'a k'a ka dépense ta o waati i bɔra k'a fɔ o y'a sɔrɔ eh, jama man ca cɛ man ca mais général sumare a y'a ka cɛsiri n'a ka faso ɲumanya jaja ka fɛɛrɛ kɛ ka mali ta ka tubabuw labila k'a yira maliden bɛɛ la k'u bɛ se k'u da armée kan armée min bɛ se k'u bɔ kɛlɛ la ni kɛlɛ dugu kan parce que à l'époque yɛrɛ i b'a ye k'a fɔ u ye an ka surasiw yɛrɛ ta ni 13 000 hommes de ye mɔgɔ ba tan ni saba o de tun ye mali surasi à l'époque faransi bɛ taa waati min na n'an ka surasiw bɛ t'u yɛrɛ bolo o mɔgɔ ba tan ni saba i b'a ye armée de terre tun b'a la armée de l'air tun b'a la euh, gendarmerie tun b'a la ani garde nationale olu de kɛra fɔlɔ surasi fɔlɔ ye surasi ni armée constitutionnelle n'o ye n'i ye force armée jateminɛ k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ l'armée malienne elle est responsable de l'intégrité territoriale et de la souveraineté n'o ye faamaw ye olu ka baara dɔ ye mais baara in kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ caman caman kɛr'a la yɛlɛma caman donna surasiya taabolo la ni an bɛ k'an sigi k'an fɔ bi dɔw b'a fɔ a ninnu bɛ ka t'u sigi ka dasago kuma de fɔ u tɛ foyi kalama surasiya kɔnɔ o tɛ an bɛ fɛn kalama surasiya kɔnɔ an ni surasiw bɛ sigi ka baro kɛ an yɛrɛ ye surasiw ye parce que an somɔgɔw ye surasiw ye denkɛni bɛɛ jamana in sariya la denkɛni bɛɛ ye surasi ye pasike ni kɛlɛ binna aw kan aw fɔlɔfɔlɔ de kan ka kɛ sababu ye ka kunnafoni ta k'a di surasiw ma puruke u ka se ka baara kɛ ka aw lakana an bɛɛ lajɛlen surasi dɛmɛ o dɛmɛ bɛ se ka kɛ surasiw ma puruke faso in bɛ se ka taa ɲɛfɛ faso bɛ kɔlɔlɔ min kɔnɔ an pɛrɛnnen don k'o dɛmɛ se an ka surasiw ma faamaw ma n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ surasiya taabolo caman caman sanzera la paseke mɔgɔninfin adamaden fɔlɔ i tun b'a ye k'a fɔ mɔgɔw bɛ don surasiya la kanu de kama surasiya kanu amour mais i b'a ye bi surasiya kɛra fɛn min ye surasiya kanu dɔgɔyara n'i ye surasiya ta k'a lajɛ cɛ tan n'i y'a ye a donna surasiya la i b'a fɔ seegin bɛ olu donna bolominɛyɔrɔ t'u la baara t'u bolo u t'a dɔn u bɛna min kɛ diɲɛ kɔnɔ bilen donc u bɛ taa don armée la i b'a sɔrɔ o mɔgɔ tan na fɛnɛ mɔgɔlankolon b'a la mɔgɔ ɲɛnama b'a la mɔgɔ sugu bɛɛ b'a la alors que fɔlɔ 1961 waati ka na se Modibo ka tile ma Modibo ka eh, san seegin waati ma sɔrɔsiya tun bɛ kɛ waati min na mɔgɔw tun bɛ ta k'u lajɛ de min ni sɔrɔsiya ka kan mɔgɔ min bɛ ni sɔrɔsiya kanu b'a la ni faso kanu b'a la n'a bɛ se ka senu de ka faso kunnawolo don nataw la mɔgɔw tun bɛ ta en fonction de ça mais i b'a jateminɛ k'a bi mɔgɔw bɛ ta parce que n fa ye general ye n tɔntɔn o ye kolonɛli ye ou bien influence dɔ b'i la c'est pour cela que an ka tenue a ka tɛna k'a lanɔgɔ n'i y'a ye k'a fɔ ko nord la bi an ye défaite caman ta nord la bi a sababu dɔ ye nin et puis ordre hiérarchie kɔnɔ fɛnɛ i b'a ye k'a fɔ généraliw bɛ yen olu généraliw tɛ ka miiri ni faso ka ɲɛtaga ye mais u bɛ ka miiri olu b'u ta sɔrɔ cogo min na ka se ka faso suɲɛ cogo min na aw bɛɛ bɔra k'o preuve dɔ ye 2013 waati la ani 2014 waati min na u b'a fɔ ko ka taa sɔrɔsiw ka fini san ani sɔrɔsiw ka sabara équipement u ye gosili min kɛ yuruguyurugu min kɛra ministre de la défense fɛ à l'époque ni Boubèye kun ministre de la défense ye u ye suɲɛli min k'o waati maliyɛn si tɛ ɲinɛ a kɔ sɛti kelen u y'a ta k'a feere ko waa fila waa naani a kɛra yan nɔ sɛti kelen n'i y'o jateminɛ k'o lajɛ o de bɛna ni armée galabu karili ye parce que n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ dɔw bɛ terrain kan front na su ni tile u kɛlen don ka denbaya t'u kɔfɛ yan ka muso n'u lemana bɛɛ t'u kɔfɛ yan olu bɛ kɛlɛ la u bɛ ka kɛlɛ kɛ faso de ye pour que mɔgɔw kana bin faso kan olu ka ɲɛfɛ mɔgɔw n'o y'u sanfɛ mɔgɔw n'o ye général dɔw ye ou bien un soi-disant colonel olu ka sara min kan ka d'u ma n'o ye prime ye o prime tigɛlen don olu ni hakɛ min ka kan o tɛ ka d'u ma mais i bɛ décourager i bɛ décourager i bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la i bɛ front na effectivement mais i y'a ye k'a fɔ i ka so kɔngɔ b'i ka denbaya la awɔ parce que mɔgɔ yɛrɛ filɛ nin diɲɛ kɔnɔ fɔlɔ hadamaden n'i y'a mɛn hadamaden ni n'i wulila ko dɔ fɛ n'i ye mɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ minnu b'a la ka i jukɔrɔmatintin a ko la o b'a to i fana i b'i yɛrɛ di a ko la donc sɔrɔsikɛ yɛrɛ ye mɔgɔ ye mɔgɔ min yɛrɛ jira ni saya ye fɔlɔ parce que fɔlɔ n'i bɛ don sɔrɔsiya la ni somɔgɔw yɛrɛ taar'i bila ka ban k'u kɔ don i la i ni fini tɛ taa o i t'a fɔ k'i bɛ valisi de labɛn ko ka taa camp kɔnɔna na n'i taara complet min bɛ d'i ma dɔrɔn o de y'i ka complet ye o de y'i ka tenue ye donc a b'i b'a fɔ o y'i kasange de ye en quelque sorte donc sɔrɔsikɛ bɛ na ka n'i yɛrɛ di dɛ saya ani balo ale bɛ o de kɛ donc ni ɲɛmɔgɔw bɛ yen nɔ ɲɛmɔgɔ minnu fana b'a la ka sɔrɔsiw k'u ka kan ni mun ye k'o ta k'o dun k'o kumaniya u ma n'o ye per diem ye ale n'u ka droit wɛrɛw donc i b'a ye i yɛrɛ hakili bɛ saliya fɔlɔ n'i hakili saliyara i farikolo fana bɛ saliya donc saliya mana na adamaden na ka ban dɔrɔn o ye fasan de ye donc sɔrɔsi man kan ni fasan ye sɔrɔsi ka kan de k'i hakili to i yɛrɛ la sanga ni wagati k'a dɔn k'a fɔ i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la i bɛ saya ani balo de ni ɲɔgɔn cɛ donc généraux minnu bɛ anw bolo yan nɔ n'i y'a jateminɛ généraux min bɛ mali kɔnɔna na a ka ca fo fɔli yɛrɛ tɛ se k'a ban an mago tɛ ni généraux baden na o généraux minnu sigilen don bureau kɔnɔna na généraux minnu bɛ kɛlɛ kɛ ni whatsapp ni bluetooth n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw ye an mago t'olu la an mago bɛ généraux la généraux minnu bɛ taa terrain sanfɛ généraux minnu bɛ taga ka taga terrain étudier ka terrain maîtriser ka se ka kɛlɛ kɛ mais an mago tɛ généraux la généraux minnu bɛ se ka taga ka t'u sigi climatiseur kɔrɔ ka sɔrɔsi denmisɛnninw ka wari tigɛ k'a dun n'u wulila k'u ka droit revendiquer u b'u gɛn k'u bɔ baara la ko ils sont des indisciplinés a donna yan nɔ a bɔra yan nɔ donc n'o bɛ jamana min kɔnɔna na o jamana tɛ se ka lakana o i b'a ye o jamana o bɛ dafiri dɛ o jamana bɛ bin dɛ i da sera kuma dɔ fana ma ko sɔrɔsiw bɛ don baara la mɔgɔ dɔw bɛ taa don baara la sɔrɔsiya la sɔrɔ a kanu tɛ kanu b'o la diɲɛ yɛrɛ problème ba fɔlɔ fɔlɔ o ye kanu de fɔlɔ bon hadamaden i bɛ fɛn o fɛn na f'a kanu ka k'i la n'a kanu kɛr'i la a ka ca ala fɛ n'i ye si sɔrɔ i b'a ɲɛ sɔrɔ sɔrɔsi minnu taara ka don sɔrɔsiya la k'a sababu kɛ baarantanya ye ani ni relation wɛrɛw u yɛrɛ b'a fɔ de ko n'i taara sɔrɔsiya la u b'i ɲininka de ko jɔn de y'i jigi ye a b'i b'a fɔ mɔgɔ min kɛra sous couvert

taa don fini na alors que fini kanu t'a la faso kanu t'a la a bɛ ka fini min don yɛrɛ a t'a kɔrɔ dɔn foyi o de kama i b'a ye k'a fɔ bi bi in na an bɛ don min na ko bi binkanni cayalen don tenitigi kunda binkanni min ko don n'u taara force de maintien na u bɛ taa bin mɔgɔw kan u bɛ taa population maltraiter cogo min na ka kisɛ réel balle réel ci population na ou bien ka euh, population bere t'u bolo marifa t'u bolo muru t'u bolo k'u bugɔ ka gaziw ci la n'i y'o bɛɛ la i b'a sɔrɔ nin ye malformation de ye ani euh, tenue kanu t'u la awɔ a b'i b'a fɔ euh, thomas sankara capitaine sankara ye dans les années 80 a y'a fɔ a y'a ye k'a ye masakɛ yɛrɛ sɔrɔ donc a y'a ye ko n'i ye sɔrɔsikɛ bila ka maramafɛn di a ma k'a ka taga mɔgɔ kɛlɛ k'a sɔrɔ i ma a tigilamɔgɔ k'a lafaamuya a kan ka baara min kɛ f'a ka se k'i miiri fɔlɔ ni n kan ka nin baara in kɛ walima ni n man ka nin baara in kɛ ka sɔrɔ k'a kɛ donc ko a b'i b'a fɔ ko n'i ye hadamaden yɛrɛ yamaruya a ka taa tiɲɛni kɛ a b'i b'a fɔ n'i ye robot dilan dɔrɔn k'a bila ka to ka mugu ci mɔgɔ la k'olu ni daraki sɔrɔsi fana bɛ ten cogoya de la donc sɔrɔsi

u t'a dɔn u bɛ baara mun na yɛrɛ u donn'a la wari ɲini sira de kama donc olu tɛ se ka baara minɛ ni kanu u tɛ se ka baara kɛ fana ni basigi nka olu b'a kɛ dɔrɔn k'a kɛ dagabɔndala ye bon maintenant problème mun bɛ yen nɔ a t'i n'a fɔ ko sɔrɔsiw kan ka t'u yɛrɛ ma ten tɔ an yɛrɛ jamanakɔnɔdenw de kan ka essayer ka wuli k'an jɔ sɔrɔsiw ye parce que sɔrɔsiw tɛ se k'u ka droit dɔ revendiquer i b'a fɔ an civil ninnu mais par contre n'an wulila ka se ka u soutenir u kan ka baara min kɛ ka o yira u la o b'u permettre u fana ka se ka baara ɲuman kɛ mun bɛ lafiya lase n'o tɛ sonyɛni min bɛ kɛ sɔrɔsiw fɛ sonyɛni min bɛ kɛ ɲɛmɔgɔw fɛ i b'a fɔ ka bubeyi to ministre ministère de la défense la bubeyi ye chaussette kelen feere mɔgɔw ma yan nɔ jamana ma anw ma an ka impôt n'an ka taxes k'o wari ta ka t'o don u sagola sira fɛ ka na nkalon tigɛ an ye ko olu ye chaussette san waa saba waa fila et pourtant chaussette tɛ kisɛ chaussette tɛ mɔgɔ protéger i mana kisɛ ci sɔrɔsikɛ sen na ka o chaussette to a la a b'a kɛ sen kelennin de ye mais i bɛ taa maramafɛn dɔ de ɲini k'a d'a ma maramafɛn min b'a ja gɛlɛya wa fana bɔrɔ lankolon o t'i jɔ i ka hadamaden lafa fɔlɔ n'i ye sɔrɔsiw lajɛ jamana wɛrɛ sɔrɔsiw par exemple MINUSMA sɔrɔsi minnu bɛ anw fɛ yan nɔ n'i y'u ye i yɛrɛ mana u ye i b'a dɔn ko kamalenkɔrɔ dafalenw de ye u balolen don ka ɲɛ u entraînelen don ka ɲɛ moralement et physiquement tiɲɛ mais an ka sɔrɔsi tɛ ten tɔ mais siniko kɔnɔ daga baw c'est ça giri yɛrɛ y'o de fɔ giri y'o de fɔ kɛmɛ fila de ye perdiem ye tilerafana bi wɔɔrɔ surafana bi wɔɔrɔ daraka bi wɔɔrɔ ani jisuma mugan kɔnɔja bɛ ɲini ka na sɔrɔsi bɛɛ faga nord la parce que u tɛ foyi kan makɔrɔni ani malo dogon ani malo siniwaw ka sow balo u b'o de ta ka n'a di an ka sɔrɔsiw ma n'i sera sɔrɔsi kan kɔnɔ bilahi n'i ye fasoden ɲuman ye n'i sera sɔrɔsi kan kɔnɔ ji bɛ b'i ɲɛ la parce que i yɛrɛ b'a ye sɔrɔsiw bɛ condition min na vraiment c'est c'est misérable C'est très misérable. vraiment i b'a ye sɔrɔsiw bɛ condition min na n'i taara i jɔ k'a lajɛ i b'a fɔ ko i b'a fɔ ko jamana de jamana ɲɛmɔgɔ de tɛ jamana la i bɛ ka kuma général minnu kan n'olu bɛ sonyali ni fɛn ninnu na hali bubeyi yɛrɛ i ye min fɔ bubeyi ka sonyali ko in na mais ɲɛmɔgɔ de bɛ bɛɛ la o commandant en chef c'est le président de la république oui. sɔrɔsiw ka ɲɛmɔgɔ yɛrɛ fɔlɔ le chef suprême des armées c'est le président de la république mais président ye bubeyi bɔ yen ka taa n'a y'a kɛrɛfɛ foyi ma bɔ a la assemblée kɔnɔ commission de défense bɛ yen n'o président ye karim keyita ye ale ni ɲaame de tun y'a président à l'époque mais sisan président ye karim keyita ye mais u ye mun bɔ a la fosi u ma foyi bɔ a la u nana situation tɔ empirer dɛ u y'a tɔ empirer parce que olu nalen yɛrɛ olu yɛrɛ tɛ sɔrɔsi ye olu man kan ni nin poste ye o n'i bɛ u bila n'i bɛ mɔgɔ bila nin poste nasuguya la i bɛ mɔgɔ bila la a dɔnniya bɛ mɔgɔ min na mɔgɔ min bɛ se ka a baara kɛ waleya la qualité bɛ mɔgɔ min na qualité bɛ mɔgɔ min na et puis mɔgɔ min a kanu b'a la mais n'i taara ninnu mɔgɔ sugu ta k'u bila nin yɔrɔ sugu la o bɛ ko tɔ tiɲɛ dɛ i y'a faamuya bon sɔrɔsi ninnu filɛ nin ye n'i y'a ta k'a lajɛ sɔrɔsi ninnu fana dɔ b'olu fana na han parce que sɔrɔsiw fana filɛ nin ye olu fana t'a fɛ u ka don da la cogo dɔ la a bɛɛ tɛ mais a caman yanni i bɛ jɔrɔ ko dɔ fara n sara kan dɔ fara n ka wari kan i b'a fɔ fɔlɔ dɛ ko ka minɛn ɲini ka d'i ma minɛn min bɛ se k'i ka baara kɛ parce que n'i taara foro kɔnɔna na k'i bɛ taa eh, eh, eh, foro siɲɛ n'i tɛgɛ i tɛ se i mago bɛ foro siɲɛ minɛnw de la n'o ye saridabaw ye n'o ye a ɲɔgɔnna wɛrɛw ye pour que i ka se k'i ka foro baara kɛ ka ɲɛ sinon e tɛgɛ tɛ se ka dingɛ sen n'i taara foro kɔnɔ kɔni ka taa foro kɔnɔ ko ala ka ɲɔ d'i ma daba t'e bolo kɔngɔ b'i faga foro kɔnɔ voilà donc sɔrɔsikɛ kan ka wuli ka kɛlɛ fɔlɔ min kɛ yan'a k'a fɔ k'u ka wari dɔ fara aw sara kan a y'a fɔ k'u ka kɛlɛkɛminɛn di aw ma kɛlɛkɛminɛn min b'aw to aw bɛ se ka kɛlɛ kɛ ka jamana kunnawolo ka aw yɛrɛ kunnawolo k'aw ni fana kisi mais ni aw y'o ta kɛ sara fu minɛ ye k'a fɔ ko ka wari de di aw ma wari in tɛ se ka taga kisɛ ci wari mana d'e ma cogo cogo la wari tɛ se ka taga e e e ni lakana fɔrɔn na donc fo sɔrɔsiw fana k'o de dɔn k'o bila u kun na o de ka fisa n'o tɛ n'u tora tan cogoya in na u bɛ to nin na wa u tɛ taa ɲɛ fana et puis an yɛrɛ fana bɛ to jugu sagoya la jamana kɔnɔ na ala kan'o kɛ sinon n'i y'a jateminɛ k'a fɔ jamana fɛn o fɛn k'a développera bi n'i ye états unis ni faransiw ta k'a lajɛ ani rusiw i b'a ye k'a fɔ u ka armement de pisannen don u ka armement pisannen don n'i ye états unis jateminɛ yɛrɛ budget min yɛrɛ bɛ taa états unis ka armement na san kɔnɔ C'est plus de 600 milliards de dollars. Olu tɛ tulon kɛ o la, u tɛ tulon kɛ o la, c'est plus de 600 milliards de dollars. O de bɛ taa u ka armement na, o budget de bɛ voter, wa o bɛ don a da fɛ. Effectivement. Ni jamana wɛrɛ bɛ yen. N'a votera k'a di mɔgɔ ma fɛnɛ. Contrôle de bɛ kɛ fɛnɛ. I bɛna, i bɛna minɛn kelen kelen fɛn fɛn san, a bɛɛ bɛ contrôler minɛn in capacité jumɛn, minɛn in kan ka se ka baara jumɛn kɛ. Awɔ. Mais n'i y'an ka jamana jateminɛ k'a lajɛ. i b'a sɔrɔ o tɛ yan san o san budget ba bɛ voter k'a di armée ma mais mɔgɔ dɔw de bɛ armée ɲɛmɔgɔw ministre de la défense ni état major de bɛ taa olu wariw bɛɛ yuruguyurugu ka t'o bɛɛ da u kan wala u tɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔ la u tɛ taa yɔrɔ si ka taa sɔrɔsiw ka wari ta k'a da u kɔnɔ et puis ko kuma tɛ fɔ fɛnɛ. ko waati kɔsa nin na u ko an ma ko pour que ko ka se k'an ka nord sécuriser k'u taara hélico dɔw san ko hélico de chasse dɔw hélico de guerre dɔw. pourtant u taara fɛn minnu san ninnu tɛ hélico de guerre ninnu tɛ hélico de chasse ye mais ninnu kɔni ye mun ye dɔrɔn a bɛ n'a fɔ ko eh, i taara ka taga sari de ɲini dɔrɔn ou bien sotarama ban t'a kɔnɔ sigilan t'a kɔnɔ mais o de don kɛ o de don kɛ parce que hélice ninnu filɛ nin kisɛ ci yɔrɔ t'a si la hélice tɛ se ka kisɛ ci parce que n'an ko k'an b'a fɔ dɔw b'a fɔ k'u bɛ ka bɔ n'u yɛrɛ ka sɔrɔsi alors que o tɛ quoi mais an ka biti ye min ye sɔrɔsiw ka se ka bila condition ɲɛnama la u ka minɛn sɔrɔ ka kɛlɛ kɛ ka se ka faso kunnawolo o de ka di anw ye sɔrɔsiw bɛ reculeli ba min na nin si tɛ an si ka laɲini ye o parce que ni sɔrɔsi ma fɔri a kɔlɔlɔ bɛ se an population civile de ma nin kelen k'an sigi yan n'i ye nord lajɛ nord jateminɛ nord yɛrɛ ka bɔ yen santiri jateminɛ dɔrɔn i b'a ye k'a fɔ nord nord kuma tɛ se ka fɔ bilen santiri yɛrɛ la binkanni bɛ ka kɛ jadisiw bɛ ka na bin maliyɛnw kan santiri la sisan k'u bolofɛnw ta ka taa n'u ye an ye wari bɔ ka di tenitigiw ma an ka impôt de bɛ kɛ k'u sara an ka impôt de bɛ kɛ ka fini san ka d'u ma ko k'anw lakana mais u dɛsɛlen don k'anw lakana dɛsɛlen don k'an na mais minnu bɛ terrain kan an tɛ jigin olu la an bɛ jigin olu ka ɲɛmɔgɔw de la effectivement général général ninnu awɔ an bɛ n'i ye général ninnu yɛrɛ jateminɛ k'a lajɛ général min bɛ mali kɔnɔ hali a tɛ faransi alors que faransi sɔrɔsi ka ca ni mali population ye mais mali général ka ca ka tɛmɛ fan bɛɛ général kan diɲɛ yɛrɛ ma jamana ye mali général man ca ni yɔrɔ min ta ye mais nizeriya jateminɛ mais ne ɲɛ tɛ nafa la ni général ba in na nafa foyi t'a la mais n ko n bɛ k'o de f'i ye somɔgɔya ko dɔrɔn nin ye n dɛmɛ ka n ka campagne kɛ nin ye n ka mɔgɔ dɔ ye nin ye muso dɔgɔnin dɔ ye nin ye muso cousin dɔ ye n sera fanga la n k'a ta ka kɛ général ye n k'a ta k'a nommé ka bila poste dɔ la ka sɔrɔ poste min compétence t'a la o de bɛ k'an ka mali lasegin o de bɛ k'an ka armée lasegin o yɔrɔ la i b'a ye sentiment tɛ se k'a dilan non sentiment tɛ dugu jɔ san bi duuru ani seegin k'a fɔ ko mali yɛrɛ ka armée ka yɛrɛma hɔrɔnya b'a bolo a maloya bɛ ne na bi i b'a fɔ ko cinquantenaire min tɛmɛna n y'o kuma kelen de fɔ cinquantenaire d'indépendance et pourtant nous sommes toujours dépendants des autres pays. non mais c'est indépendance sur papier mais c'est pas réellement c'est indépendance sur papier. donc donc an bɛ mun kɔ an bɛ indépendance de kɔ sisan nɔ. Parce que nous dépendons, on nous dépend des autres pays, qui est la France et les autres pays d'Europe. Donc, an mago bɛ indépendance de la militairement d'abord parce que n'i sera k'i yɛrɛ lakana o b'a yira k'a fɔ k'i ser'i yɛrɛ kɔrɔ ni para ɲɛ kelen ye donc an ka sɔrɔsiw 20 janvier min bɛna na kɛ sisan nɔ u bɛna na bɔ ka taga ko tenue kura dira an ma rangers kura dira an ma nin kɛra tan jala dira nin ma ka ta jala sarada i b'a fɔ ko maribatiga k'o ta k'o dulon aw yɛrɛ la jala in tɛ o non c'est le mérite d'abord aw k'a dɔn k'a fɔ ko aw bɛ baara min na nin ye ni nin ka kan wa walima ni nin man kan donc bun hadamaden n'i bɛ baara kɛ ni o conscience ye o bɛ kɛ sababu ye k'i lataa ɲɛfɛ mais ka wuli ten tɔ ko relation bɛ n na ni nin ka surun ɲɔgɔn na ni nin ka surun ɲɔgɔn na donc 20 janvier sera jala bɛna na di yan nɔ n ka sara bɛ caya nin bɛ kɛ n ye nin bɛ kɛ n ye non non an tɛ sɔn ma bi an tɛ sɔn ma sini donc an ka 20 janvier a maloya de bɛ anw na walahi ni maliyɛnw ni maliyɛnw yɛrɛ sigilen don ka jamana in taabolo lajɛ an bɛ lahala min kɔnɔ bi 20 janvier a fête kun tɛ 20 janvier man ka fête kuma surun ko de don mais 20 janvier man ka fête parce que n'i y'a jateminɛ 20 janvier eh, sɔrɔsiw ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔsiw kɛr'u yɛrɛ ta ye ka se ka mali sécuriser ka se ka mali ta ka hami ni degun bɛ maliyɛnw kan k'o bɛɛ b'u kan o kɛra 1961 n'i y'a ye a bɛ ka fête fête san o san o y'a ye o armée kelen de jɔlen don a sen kan a bɛ ka taa ɲɛ armée kelen bɛ ka taa ɲɛ force bɛ armée la armée kelen don k'a ka indépendance ta a yɛrɛ ye n'a ka capacité physique mentale ye mais n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ 20 janvier bɛ fête mun na n t'a la don o don surasiw bɛ ka boli ka bɔ nord la don o don surasiw bɛ ka reculer don o don u bɛ ka taa bin innocentw kan ka dugu bɛɛ ci ka mɔgɔw faga u bɛ ka falaw caya mais min yɛrɛ ka dabali la i b'a dɔn quoi i b'a kalama surasiw bɛ taa dugu dɔ sécuriser sisan ka jihadisiw gɛn ka bɔ yen surasiw tɛ to yen dɛ jihadisiw taalen surasiw fana bɛ tila ka boli ka taa ka bɔ o dugu la tuguni o tɛ n nana jugu gɛn ka taa n tilara k'a fɔ jugu ye n'an taara i bɛ tila ka segin ka n'u kama e nana sécurité e ma se ka to dugu la e taara tuguni i taara jihadisi bɛ segin ka na tuguni a bɛna tiɲɛni kɛ k'a sago kɛ ka taa tiɲɛni min kɛ o bɛ juguya ni kɔrɔlen yɛrɛ ye o bɛ juguya ni kɔrɔlen ye kɛ parce que parce que a b'a yira i la de ko n tigɛra i la capacité t'i la n tigɛra i la mɔriya voilà an kɔni bɛ min fɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la an ka surasiw ka se ka dusu bila hakili ɲɛ ka faso kanu don u la teni b'u la u ka teni kanu don u yɛrɛ la i b'a kalama k'a fɔ surasiw bɛ yen bilahi teni kanu b'u la o caman de mali kanu b'u la o caman de bɛ yen et puis an ka foli o surasiw ye dan tɛ foli min na hali bi ala k'o surasiw caya siviliw caman bɛ yen bi teni kanu b'u la n'u tɛ ɲini k'u yɛrɛ faga nɔfɛ ne ye mɔgɔw ye ni n teri dɔw sigira ka baro kɛ u y'a tenter en multiples reprises pour que ka se ka kɛ militaire ye u ma se ka don corps la mali kɔnɔna na u ye légion étrangère yɛrɛ fana ɲini ka dɛsɛ tellement y'a kanu b'u la baarantanya tɛ dɛ mais hali n'i y'u u lajɛ n'i y'u tagamacogo n'u kokɛcogo lajɛ i b'a dɔn ko sɔrɔsiya kanu b'u la an yɛrɛ tun bɛ mɔgɔ dɔw ye an ka société kɔnɔ dɔrɔn an b'a fɔ ala bata nin don teni na parce que i b'a tigi lajɛ dɔrɔn physiquement i b'a ye k'a fɔ ko nin ni teni de ka kan mais olu tɛ ka don a la o minnu bɛ don a la olu ye relation de ye donc i bɛ taa dɔw ta sokɔnɔna na u kun bɛ di so kɔnɔ teni bɛ dilan k'o bila u ɲɛ u bɛ t'u ta u don teni na ni kɛlɛ wulila olu bɛ boli kɛ o de kama u bolila 2012 n'i y'a ye minnu bolila nin ye cɛbakɔrɔw tɛ dɛ mais minnu bolila nin ye u donna teni na cogo min na u b'a dɔn mɔgɔw t'o fɔ ko boli bɛ surasiya la boli bɛ kɛlɛ la mais ne bolila an ka kɔfilɛ o de ka ɲi ka boli ka taga i tɛ segin o de ye baara ye o de kɛra sababu ye n'u ye région caman minɛ à l'époque o de kɛra sababu ye bi ni sécurité tɛ kidal a tɛ gawo a tɛ tombouctou moti kɔrɔ ni sécurité tɛ yen parce que surasiw tɛ ka se k'u ka u ka u ni min ka kan u tɛ ka se k'o kɛ quoi i yɛrɛ y'o de fɔ yanni u ka kule kule ko ka teni teni d'u ma ka dɔ fara u ka wari kan mais u ka fɛɛrɛ kɛ fɔlɔ ka ka kɛlɛ kɛ fɔlɔ marama minɛn ka d'u ma minɛn ka d'u ma u ka balo ka d'u ma u ka balo ka ɲɛ u ka bila condition na n'u bilara condition na donc u ni min ka kan u b'o kɛ voilà u bɛ sɔrɔ ka ko tɔ yɛrɛ valider an kɔni an bɛ général salifu i k'a bila i kunna k'a fɔ ko an maliyɛn denw an ka armée toujours nous demeurons républicains an b'an ka jamana kɔnɔ sɔrasiw fɛ hali ni sɔrasi halalaw tɔ tora maa kelen de ye i k'a dɔn k'a fɔ ko an b'u nɔfɛ u ni mun ka kan i k'o k'u ye donc o kuma de bɛ n bolo k'a f'i ɲɛna nin wagati na fɔlɔ ani ministre la défense kana ɲina ministre la défense kɔ cɛmɔgɔ sangare ministre la défense ale fɛnɛ k'a dɔn k'a fɔ nin ye kunmasuuliko de ye k'an ka jamana kɔnɔ tuma bɛɛ i b'a ye k'a fɔ surasiw dɔ sara surasi saba sara surasi naani sara surasi duuru sara tuma dɔw la a bɛ taa fo tan ni kɔ la c'est décevant c'est décevant an bɛ diɲɛ tile min na bi jamana si tɛ taa ɲɛ n'i ka armement ma fort jamana si tɛ taa ɲɛ n'a sɔrɔ i ka surasiw n'u ka yɛrɛma hɔrɔnya t'u bolo ka se ka kɛlɛ kɛ an bɛ min fɔ generaliw ye generali kɔnɔdagaba ninnu gulɔminna manamanamɔgɔ ninnu k'a fɔ n kɛra generali ye dɔrɔn generali kelen tɛ mali nord la ko kun bɛ generali kelen dɔ ye gamu ye n ka bonya ni n ka respect b'a kan ala ka gamu ɲɔgɔnnaw caya ala ka surasiw caya surasi dusu bɛ surasi minnu na ka se ka mali ta ka bɔ nin dingɛ kɔnɔ ka se ka degun ta ka bɔ population civile kan pour que an ka se ka sunɔgɔ an n'an bolofɛnw an ka lakana fan bɛɛ fɛ an ka yala an sago la an ka jamana kɔnɔ mais ka generali kolon ninnu to a tɛ kɛ dɛ n'o tɛ kɛ an bɛ an bɛ an de bɛ t'u wara minɛ k'u sama k'u labɔ minnu ka kan ni yɔrɔ min ye k'u bila yen donc u k'o fana bila u kunna an fana y'u ɲɔgɔnna militɛriw de an ka an ka an ka an ka soutien bɛ armée ye bi an ka soutien bɛ armée ye sini an b'a fɔ an ka faamaw ye force des armées de la défense an b'a f'u ɲɛna u ni ce u ni fasoden ɲumanya hali bi u ka dɔ fara u ka fasoden ɲumanya kan mɔgɔ kolon minnu b'u cɛla u ka fɛɛrɛ kɛ k'u k'u démasquer bɛɛ k'u dɔn ko ninnu ye general kolon de ye nin ye general zon de ye nin ye capitaine zon de ye nin ye colonel zon de ye nin ye commandant zon de ye bɛɛ lajɛlen k'o dɔn an b'o ɲini maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma population civile an ka fara ɲɔgɔn kan ka fanga don an ka surasiw la n'i y'a mɛn surasi kɛ jama de b'a kɔfɛ n'i y'a mɛn surasi kɛ population de don mais an kana an ka surasiw lagosi an kana u labila an kana na jihadisiw dogo an ka surasiw la an ka kɛ kelen ye pour que jamana in ka bɔ nin dingɛ kɔnɔ o bɛɛ lajɛlen an b'aw fo dan tɛ foli min na a k'an bɛn sɛmɛni wɛrɛ nin emisiyɔn kelen in kɛnɛ kan n'o ye on a tout compris ye sɛmɛni natɔ o sijɛ bɛ boli la guerre intercommunautaire u kɛlen don ka gɛri jagoya fabriquer an ka jamana in kɔnɔ sɛmɛni natɔ an ka sijɛ bɛ bol'o kan an b'aw bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na aw bɛɛ lajɛlen ni ce aw ni fasoden ɲumanya